n'otu obere obodo o nwere otu dinta maazị ọbalụ maazị ọbalụ na nwunye ya mụtara ụmụ abụọ ọlaedo na ọla mmiri otu ụbọchị ka nwunye maazị ọbalụ kpọrọ ụmụ ya n'abụọ bụ ọlaedo na ọla mmiri wee gwa ọlaedo ka o jee n'ọhịa dị n'akụkụ ubi ka o jeje kpata nkụ ma gwa ọla mmiri ọ bụrụ na ndị ọyị ya gaba ichu mmiri ya soro ha were ite ka o jeje chute mmiri ya onwe ya na-agakwanụ n'ugwu ebe ya na ndị ọyị ya na-eje akpụ ite ọ dọrọ ọla mmiri aka na ntị sị ya sọsọ ya esokwana aga na mmiri na ya chere ruo oge ndị ọyị ya ga-apụta ichu mmiri nke a ka ọ gwachara ụmụ ya o wee gaba n'ugwu ebe ya na ndị ọyị ya na-akpụ ite oge na-adịghị anya ndị ọyị ọla mmiri pụtara wee kpọba ọla mmiri ka ha jee chute mmiri mana ọla mmiri na-azụ okwe egwuregwu ekweghị ya o kwe ya eso ndị ọyị ya wee gaba ọ zụgidere okwe zụgide okwe ruo oge chi mgbede dara o wee cheta na a sị ya jee chutenu mmiri o wee gaba hapụkwa obere ite ọ na-eji echu mmiri wee buru nnukwu ite n'ihi na ọ chọghị ije ugboro n'abụọ oge ọ na-eje na mmiri ka ọ hụziri ndị ọyị ya ka ha na-anata anata ọ gwara ha sị ha gịnị mere na unu echeghọ m mana ha gwarakwa anyị kpọrọ gị ị chọghị ịbịa ọla mmiri ekutesigo mmiri n'ihi na ọ bụ nnukwu ite ite ekweghị ya ebu o nwezi onye nọ na mmiri ga-enyere ya aka buru ya wee bo ya mmiri a ọ maghị ihe ọ ga-eme o wee nepụ anya na mmiri wee hụ onye mmụọ n'ebe ahụ ọla mmiri wee kpọwa onye mmụọ sị onye mmụọ bịa nyere ya aka buru mmiri onye mmụọ wee mapụta wee nyere ọla mmiri aka wee bo ya mmiri ọla mmiri kenere ya mana ka ọ na-atụgharị ka ọ naa onye mmụọ wee magoro ya n'azụ ah, nke a tụrụ ọla mmiri n'anya o wee yọba onye mmụọ ka o si n'azụ ya rịtuo mana onye mmụọ jụrụ ajụ sị ya ah, na ọ ma ọ na azụ ya dị ezigbote nlo na ọ kwa ọ nọrọ onwe ya na mmiri ị kpọba m m wee si na mmiri wee pụta wee bịa inyere gị aka na ọ n'azụ gị a m nọ ebe a ka m ga-anọ ọla mmiri gwara onye mmụọ na nna m ọ bụkwa dinta i soro m naruo be anyị nna m ga-egbukwa gị onye mmụọ sị ya na ọ da atụ egwu onye ọbụna ọla mmiri sị ya ngwa nya rituo ka o butuonụ ite ya ka o wee magorokwa ọzọ mana onye mmụọ jụrụ ajụ sị ya na ọ ga-anọ n'azụ ya o wee butuo ite ya ọla mmiri baa jee jebekwa ozi ndị ọzọ o nwere ije n'ụnọ ọ yọrọ onye mmụọ enu yọọ ya ana yọọ ya enu yọọ ya ana Hmm. mana onye mmụọ jụrụ ajụ onye mmụọ gwara ọla mmiri anọrọ m onwe m na mmiri ị kpọba m ọ bụ n'ihi gị mere m ji wee si na mmiri a wee mee gịnị wee pụta ọzọzikwa bụ na azụ gị a m nọ na ya dị ezigbote nlo ebe a ka m chọziri ịnọ ọla mmiri amaghị ihe ọ ga-eme ike agwụgo ya maka na onye mmụọ ọ kwọrọ azụ na-anyịkwu ya arọ o wee bebe akwa yọba ya biko mana anya mmiri ọla mmiri emetụghị onye mmụọ a n'obi oge na-adịghị anya nna ya maazị ọbalụ wee sinụ nta wee nata bulu nnukwute anụ dịka ezigbo dinta ọ bụ oge ọ batalụ o wee fụọ ọla mmiri o wee kpọba ya sị ya kutere ya mmiri ka ọ ṅụọ ọla mmiri wee kuru mmiri nna wee bịa wee hụ onye mmụọ n'azụ nwa ya nna ya wee jụba ya ọ gịnị gị ka o bu n'azụ ọla mmiri wee kọọrọ nna ya ka ya na ije ụwa si wee gaa nna ya wee sị ya jee wetara ya mma ọla mmiri wee jeje wetara nna ya mma ka nna ya ka o gbuo onye mmụọ ni onye mmụọ mapụ hmm. nna ya wee bere ọla mmiri n'onu ọbara wee wụọ ka nke a na-eme nekwa ọla edo ka o si nkụ na-anata o wee fụ ozu nwanne ya fụ nna ya ka ọ nọ n'alịlị o wee jụba nna ya kedu ihe na-emenụ nna ya wee kọọrọ ya ihe merenụ ka o si wee sị ka o gbupụ isi onye mmụọ o wee bụrụ onu ọla mmiri ka o bere ọlaedo amaghị ihe ọ ga-eme otu mkpụrụ nwanne ya o wee were ọsọ wee jebe n'ugwu N'okwu Oni, nne ya gara ka ya ebe ya na ndị ọyị ya na-anọ akpụ ite. Ebe a ka Ọlaedo gbara ọsọ wee gaba ka o jeje kpọọ nne ya ka ọ gwanụ nne ya ihe merenụ. Oge ọ na-aga, ọ nọ n'oke ihe anya mmiri, nọrọ n'oke iru uju, nọrọ n'oke ihe mwute. Ndị enyi ya oge ọ na-aga na-akpọ nne ya, ndị enyi ya gwara ya sị ya na ihe a na-anụkwa dị ka onu nwa gị. mana oge ọ gbagidere wee gbarute ebe nne ya nọ wee kọrọ nne ya ihe merenụ nne ya na ndị ọyị ya wee jiri ọsọ wee gbalaga wee naruo wee fụ n'anya n'ezie na ọla mmiri anwụgo nne ya bụkwanụ onye si n'agbụrụ dibịa ama ama wee jeje weta akwụkwọ ogirisi wee were ọbara ọla mmiri wee tee n'akwụkwọ ogirisi ni wee were ya wee jee tenye n'okpuru ite ahụ ọla mmiri ji wee jee ichute mmiri ka chi jiri foo o jeje wepụta akwụkwọ ogirisi a oge o mesịrị anwansị dị iche iche o wee wepụta nya bụ akwụkwọ wee kpọba nwa ya oku kpọba ya oku na be ndị mmụọ oge ọ kpọrọ ya kpọọ ya kpọọ ya ọla mmiri mapụtara mana ọ bụ awọ ka ọ fụrụ ọ sị mba na ihe a abụghị nwa ya ọ kpọba ya ọzọ ọ fụ mgbe ọ mapụta ọ bụrụ ngwere ọ sị mba na ihe a abụghị nwa ya ọ kpọọ ya ọzọ sị ya na nke ịtọ anụnwa ị ga-apụta bịa za m n'ihi na ọ bụ nne gị ka m bụ ka ọ na-akpọ ọla mmiri wee pụta nne ya wee dọọ ya aka na ntị ọ kwa ị fụgo ihe nnupụ isi na-eme ọla mmiri wee kwe nne ya nkwa na ọ gaghịzi enupụ isi ụbọchị ọzọ site ụbọchị a wee gawa o wee bụrụ nwa na-erube isi ifochakpi